You can hear it sin, cith mór, you can see a mór shower in the distance. Tá mo siúlóid ag teacht leis an cailín beag, it's a boom pram, agus mé le Sonny ansin freisin, maith Sonny. Ach siúlóid gairid, siúlóid gairid. Is maith liom dul amach ar maidin roimh na bikes, I like to go out in the morning before the bikes. Agus bhí sé, bhí sé ceann ealaíonta. Bhí fíor-chiúin ann againn, it was quiet for a few days, mar gur an aimsir, bhí droch aimsir ann le Well, le trí nó ceathair go laethanta go háirid, ní raibh mórán turasóirí thart, mórán strainséirí thart, uh, you know, we had about three or four days of very poor weather, unusually poor weather for uh, end of August, early September. Ach, um, tá sé ar socair anois,

an aip, tá tá sórt aip Cúla Ceathair agus sin tá Cúla Ceathair go dream óg, daoine óga ar nós í seo. Agus sea tá go leor tá Elmo trí Ghaeilge, tá Curious George, George Fiosrach trí Ghaeilge is go leor rudaí eile agus bíonn muid breathnú air in éindí léi agus tá sé sin iontach go bhfuil rogha Gaeilge ann anois. Tá go leor ann i nGaeilge. Is ba mhaith bheith níos mó is níos mó cláracha Gaeilge, cartoons as Meiriceá nó Sasana áiteachaí eile agus aistrithe go Gaeilge. Tá iontach. Um, just saying there. We watch loads of television shows with her now on Cúla Ceathair.

Mar sin tá sin iontach agus is aoibhinn léi Curious, is aoibhinn léi George Fiosrach agus Elmo agus ehm, ní bhíonn do lámh i bhfad ag éirí tuirseach nuair atá tú coinneáil camera le cúpla nóiméad, do phone. Like, um, the phone isn't very heavy, but when you have your arm, sínte amach, extended.

D'fhéadfainn mo chuid, sea, d'fhéadfainn mo chuid tuairimí a thabhairt ach fágfaidh muid sin soicind. Sea, bhí orm stopadh, bhí carr tíocht ach ehm, sea, mar a bhí mé a' rá, má bhíonn aon moltaí agaibh dhom, if you have any recommendations for any podcasts, Irish, English language, Gaeilge nó Béarla, Films, scannáin nó sraith teilifíse. Beidh mé sásta mo chuid tuairimí a thabhairt, is b'fhéidir ar YouTube anseo, d'fhéadfainn mo chuid tuairimí a thabhairt. Tá mé casta ar ais anois mar le, tá mé brochán, bricfeasta, porridge, leite,

Sea, sé sin a bhíonns aici beagnach chuile mhaidin, that's what she has pretty much every morning, is ea, leite, brochán. Sea, panda, do you hear she nana le panda. As I said, she's an awful lot going on, that's an awful language, oh. Bíonn sé am fhéin go minic freisin, ní bhíonn sé am chuile mhaidin. I have porridge myself.

It keeps me going for a good while. Ach sea, sea bhfuil ní ar go bhfuil léanaar duil ar am ar íde ach mar a dúirt me mat é molta go thom déanam mo dhíol déanam mo dhíol tuairim mé thabhairt arb agus Sea, agus an bád sin, bád Doolin, bád Doolin eh, ag tíocht a bhí muid in in an Zoom, muid ag ann á fheiceáil, sea, ar aon chaoi, bád Doolin ag tíocht. Aniar, aniar, aniar is from west, sea, maith an cailín, aniar, aniar, from west, from west, oh. Aniar ó Inis Meáin, aniar ó Inis Meáin, is é sin, anoir ó Chontae an Chláir, bhuel, ní féidir Contae an Chláir a fheiceáil ansin, you can't see the Contae, County Clare there, but e- come east from Clare, come west from Inis Meáin. Mar sin tá an bád ag tíocht aniar. Níor. Ar aon chaoi, fágfaidh muid sin anois, ní fheadar go bhfuil aon rud eile le rá agam go fóill. Sea, ceart go leor. Slán go fóill mar sin. Uaim féin cailín beag agus Sonny! Slán go fóill!